musangondiona kuti ndakhala pano aa ine nimanyadira koposa kuti mulungu anandichitira chinthu cha mtengo wapatali kwambiri ndiko kundichotsa mu ufumu wa satana kudzandibweretsa mu ufumu wa mulungu kuti ndidzakhale monga inu mmene mulilimu ameni mpingo kutere kukoma ine ndine mboni ya kampu imene ndikuchoka kuyipa kwake ndi kuopsa kwake ndiye ndikukufotokozerani za zimene zinali kuti zinali kumeneko ana a mulungu chinthu choyambirira mulungu amene mukumpembedzayi mphamvu zake ndi zapamwamba kwambiri chifukwa ine ndikuchokera mu mphamvu ya satana poyambapo kodi zikumveka eti koma mphamvu za satana zinagonja ndi mphamvu za mulungu kuti ine ndipezeke ine sindapezeke ndi ulaliki kodi zikumveka ana a mulungu kulibe mbusa mneneri shehe amene adayenda nkuti tiyeni kwa, kwa, kwa sultani tikawauze kuti alandire yesu kunalibe chifukwa chani pamene ndimakhala ine panali well protected ndi ma demons amen ninali mabodyguard osaoneka ndi maso koma zili ziwanda kodi zikumveka zimenezi

kuti niupita mu city center mmu ziwanda nkundiuza kuti muyambe mwalowera kanengo mmakatuluka ukowu kwazungulira 49 kukhala ngati nikutulukira kubunda koma ndikupita pa capital hotel kodi zomveka izi ndi zimene izozo zi- ndinali well protected komanso kutsogozedwa ndi mphamvu ya ziwandazo kodi zikumveka izi zimandiuza kumene kuli chiwembu musapite talepherapo maulendo folo kukwera kochi pa capital hotel pompa yolipira lipira chifukwa choti mbasimo mwalowa msungwana mzimayi kapena mzibambo opemphera kwambiri kungofika pa hotela ziwanda nkundiuza kuti m'basi simuli cha simuli bwino basi kubwera ku ofesi kukakhansulisa tikiti basi ulendo sindita ayaya ndimva pipi pa gate bwanji mwalephera kuti ah, u- ulendo suli bwino ulendo suli bwino wedha yake iti pakuti koseko kulibe mitambo kulibe mvula muyendaso pa basi chavuta ncha well protected kodi zikumveka zimene tayendapo maulendo kuchoka pano ulendo ku blantyre pa galimoto yanga ufika mu mtundamo umo nkundiuza kuti basi tsikani galimoto imupita ukuku kulibe cha kulibe chabwino nkutsika ubwerera wapansi galimoto kukatenga dalaiva ziwanda kuzunza kodi mukundimva ana a mulungu ndikamafotokozera ana a mulungu kunena kuti mulungu wa kampu ino ndi wamphamvu kwambiri msamakayike mulungu amene tambwerera angasinthe zimene inu mukuziganizira kuti nzosasinthika msakayike Yes. amasinthadi ndipo asintha kodi zikumveka ana a mulungu wanthu amationa ngati anthu oopsa kwambiri kodi zikumveka zimenezi masatanisti tokhatokha timachesulana kodi zikumveka zimenezi nokhanokha utembenuzana kugong'onthana mahamala nokhanokha koma ine chifukwa chakuti ndinali well protected ndinali ndi magadi ziwanda unditeteza nkafika pamaso pa mfitizo mfitizo zimangolambira kuti abwerawa ndi achikulire kodi zikumveka zimene koma ndi yesu ukulu umenewu sunagwire ntchito iliyonse ndi yesu ukaswiri umenewu sunagwire cha ntchito iliyonse ine ndinadziwa kuti kunja kuno kuli champhamvu kwambiri kuposa mphamvu zimene ndimata ndimazidziwa kodi zikumveka ana a mu now ndikukupatsani ngati umboni kuti mukamapita kokagwada tikafika nthawi yopemphera mukhulupirire kuti pakati pathu pali munthu amene akuthirira umboni kuti mulungu ndikumpembezayi ndi wachani kwambiri mukukayika chani ana mulungu musamakayike kodi zikumveka zimenezi ziwanda zimatilankhula zinthu za mtsogolo kumatiuza kuti wiki yamawa kukhala chakuti kukhala chakuti kodi zikumveka zimenezi chifukwa chake ncha mmene mundionera ine pano mthupimu tidalinso ndi ziwanda zomatiuza chimene chichitike mawa kamzimu kena timakatcha kuti kalainu kutiuza zobwera zacha za mawa komatu mulungu amene ndidampeza wodziwa zakumbuyo ndi zakutsogolo amaposa zimene satana amazindikira Yes. nchifukwa chake zakariya chapter number 5 verse number 5 akuti mthenga wa yehova anadza kwa ine nandiuza kuti zakariya kweza cha nuwone ana a mulungu ndimati inuyo tisamayende chowerama koma tizikweza cha amen mpingo chifukwa tsogolo lathu sitiliona ndi geography ya dziko lapansi sitiliona ndi maphunziro ndi azanyengo ayi tiliona ndi diso lacha la uzimu ndiye tidziwa zimene zikubwera kucha kutsogolo ndinakumana naye ana mulungu mulungu amene ndabwera kuzamusonkhanira kuno ndipo ine amandichitisa mantha mulungu amene si mulungu wamasewera simalakalakako ngakhale mpang'ono pomwe nkamusiya tamverani chifukwa ngakhale mmene tidali masatanisti tinkadziwa kuti koma uko ndi kutsidya Amen. kodi zikumveka zimene Yes. amene amayenda ndi mulungu uyo ndi wotiposa ife cha mphamvu zimenezi satana ngakhale lero akuthawa olo amaponya mipira kuponya izi kupanga izi kutisewera izi ndi izi mkatikati mwa ground ya chikhristu amadziwa kuti awawa ndi otiposa cha mwina zimangovuta kuti achai niakewa samadziwa kodi zikumveka zimene achai niakewa samata samadziwa now kuzindikira kwanga kwa ine nkokuposani nonsenu chifukwa ine ndikudziwa mphamvu ya mulungu wanu wa ine kutereko ndikuyesa kuchita amplify bwino kuti inuyo mumumvetsetse chaka ndikubwera ndi maumboni kuti mwina mukhale ndi good understanding za mulungu wanu chifukwa anthunu mmabulutu kwa mulungu wanu kodi zomveka zimenezi anthunu mmbuli kwa mulungu wanu yemwe